kelekwela m unu ọzọ ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya zere igbo nọ n'ama igbo nọ n'ụzọ udo dịrị unu ihe m na-akọ n'ụbọchị taa ihe gbasara eh, ihe a ga-eme ka ọ dị mma maka na ya na-ekwu maka ọdịmma ndị igbo enweghị ihe ọzọ ekelekwa m unu nwa onye igbo na-ege m ntị maka na ya na-enwe onye na-ege m ntị aga m na-ekwu ada na-ele m n'anya ihe chọrọ ikwu gbasara akwụkwọ a baịbụl a this baịbụl ebe ihe mere m ji wee sị na akwa akwụkwọ ndị akwụkwọ e dere ma akwụkwọ e dere ohu mana eziokwu nọkwa na ya asị nọkwa na ya o mana asị nọ na ya karịrị eziokwu dị na ya ndị Igbo ama m na nke a ga-agba ndị ụka ara mana ihe a na-asị m, onye onye- onye nna ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa aja so onye dịrị ozi a karịrị ndị na- ndị na-akọta anyị na-aghọta ndị Igbo obodo ọbụla nwere ihe obodo ọbụla nwere ndị ihe ihe chi ha chọrọ ka ha na-eme obodo ọbụla nwere ọdịnala na omenala ha mgbe ọbụla ị na-eme ihe na-awụghị nke chiwu ziri gị mee ọ ga na-ara gị ahụ ọ ya wụ ihe ji ndị ndị ndụ mba isi ojii ruo mata afrịka entirely sọsọ ndị afrịka sọsọ ndị afrịka ka m kwuo ya otu a wụ ndị na-eme ihe a sị ndị ọzọ mee mee hapụ nke ha otu a m nọ na-anwa ọfọ m nwe onye ji ya e nwere mmụọ dịrị m ụwa nwekwanụ chi e nwere lọrọ m ụwa onye lọrọ m ụwa abụghị ya lọrọ onye ọzọ ụwa onye dịrị m ụwa abụghị ya onye dị ọ- onye- ebe m si bịa ụwa abụghị ebe onye ọzọ si bịa ụwa otu a ka ọ dị n'obodo niile

otu a ka ọ dịkwa n'ala igbo anyị nwe ihe anyị na-anaghị eri Mhm. mana ọ bụzi ihe mgbagwoju anya nwee ihe iti akwa ibe akwa n'obi ihe sisiri nkakwụ na usi jọwa udele na njọ na onye igbo pụta ya na-achọ ime ihe a gwara ndị juu mee onye igbo ọ bụ ihe jọrọ njọ na onye igbo pụta ya na-achọ ka o mee ihe pọl gwara filimon mee chee na ọ ga-awụ ofu ihe ahụ ọ bụ ihe jọrọ njọ na onye igbo bịa ya chọọ ka o mee ihe a gwara titus mee chọọ ka o mee ihe a gwara timoti mee ị na-ajụkwa gị wụrụ nwa igbo onye igbo kedu ihe a gwara gị mee kedu ihe chiwu gwara gị mee enweghị ihe ndị be anyị na-aghọtara na baịbụl ahụ baịbụl ị na-ahụ na-anụ ọ dị ka ebe ihe na-eme n'obodo ee ka m wee ya na enwere enwere enwere eh, flood nnukwu mmiri ozuzo n'obodo so ndị ndị na-akpọ environmental experts ya bụ ndị ndị na-ahụ maka elu na ala nakwa ihe gbasara ebe obibi ndị mmadụ bịa dee akwụkwọ degara obodo dị otu a sị ha na na ebe ọ na ha nwere nsogbu dị otu a na-enwe na flood n'obodo ha lee ihe ha ga-eme lee ihe ha ga-eme lee ihe ha ga-eme ọkwa na achọrọ inwe flood lee ihe ha ga-eme lee ihe ha ga-eme ka o nwee ike dị mma ka a ghara inwe ndị ga-anwụ na ndị ga-emerụ ahụ na ọnọdụ ọjọọ na-achọ ịbịa otu a ka Baịbụl otu a ka baịbụl a dị mana ị bịa na-akọrọ onye igbo ya na-asị gị onye igbo ga-anọ ọ gaghị eche echiche mara ihe uche ya gwara ma ihe chi ya gwara ma ihe chi ya ziri ya mee ọ na-achọ ka ọ chịrị na nwunye ya ọ mara ihe baịbụl dere ugboro ole baịbụl dere ya n'otu baịbụl gwara ọ ga-echera ya ya chịrị na nwaanyị ọ bịa ka ọ mara ole ugboro ole baịbụl gwara ya lụọ nwaanyị na lụ nwaanyị ole baịbụl gwara ya na ọ ga-alụ ị ga-ahụ ị ga-ahụ oke ị ga-ahụ oke na vileji ebe old man na-ama agụ agụ akwụkwọ old woman na-ama agụ akwụkwọ o buru baịbụl kudo ihu n'ala ị ga-ajụ ya ofu ajụ asụ okenye ya ọkọ a na-akọ ịjụ ya na-akọ inyo n'ọnụ Ee, ị na-agwa onye igbo ihe ọ ga-eme ka ọ dịrị ya na mma ọ na-ajụ kedu ebe ọ dị na baịbụl ihe a nzuzu onye ọwụna were obi ya tụkwasị n'akwụkwọ a onye ọwụna sị na ọ wụ ihe na ọ wụ ihe dị na ihe niile dị n'akwụkwọ a ka ọ ga na-eme na onye ahụ enweghị ebere onye ahụ enweghị uche maka ya wụ na chukwu okike abịama na chi m chọrọ ka nne nna chọrọ ka m ọ gwara na-eso akwụkwọ a ọ gaghị enye m ọ gaghị enye m ụbụrụ maka na ọ bụrụ ụbụrụ m ụbụrụ m na-agwa m ihe m ga-eme ya ụbụrụ m na obi m na mmụọ m ga-agwa m ihe mụ na ụbụrụ m ihe mụ na mmụọ m na obi m na chi m kpatara mee ya ọ ya wụ ihe dị mma otu a ka ọ dị na otu a ka ọ dị na omenala na ọdịnala ndị Igbo otu a enwe otu ọzọ ọ ya mere e ji na-agba mbọ ka anyị na-agbasa ozi a oge ga-eru mgbe a ga-eme ihe niile gbasara ọdịnala omenala ndị Igbo a ga-ede ede ọ dị n'akwụkwọ maka na nke a na old testament a na-akọwa maka ọdịnala omenala ndị ndị ndị ndị Izrel awụghị m onye Izrel a sịkwara na a sị anyị nwere mmekọ with ndị Izrel abụzighị m ha otu a na m asị na m nwere mmekọ na anyị nwere mmekọ with ndị bịa ndị ndị Akwa Ibom na ndị Igbanke na ndị ọzọ ndị otu a ọ pụtara na awụzi m ha abụ m onye Igbo ha bụrụ ihe ha bụ na mụ na nwanne m nwanne apụtaghị na abụ nwanne m nwanne m nwanne m bụ nwanne m bụrụ bụrụ ihe mbụ ị na-aghọta ihe m na-agwa unu ọ bụrụ na akọ n'ilu nna akọ n'ala sọsọ ihe ị ga-eme ọ dịrị gị na mma ọ gaziere gị ọfụma gwawa onye Igbo kedu ihe ọdịnala na omenala ndị Igbo kwuru si mee ọ gwụna ọ nweghị ị pụta gị na-asị Titus chapter 3 verse 8 akwụkwọ e dekwara ede so na a letter a letter Paul wrote to Titus dịka mgbe anyị na-edere ndị enyi ya ndị enyi ya nwoke na ndị enyi ya nwaanyị leta na skuul ihe ahụ ihe ihe ahụ ihe mere ebe a a letter Paul wrote to Corinthians a letter Paul wrote to Philemon na-agwa Philemon ihe ọ ga-eme mgbe aha na ka ọ dịrị ya na mma gị bụ onye Igbo bịa buru ya n'isi na ị bụzi Philemon na ị bụzi Moses na ị bụzi Ju na ị bụzi eh, eh, Titus na ị bụzi Timothy mgbaghasị dịzie onye igbo enwezighị okwu aka ya onye igbo enwezi ihe enwezi enwezi usoro a na-asọpụ onye agbata ebe a onye agba ebe a anyị ihe mere na- ihe mere na baịbụl a ji wee gwukwuo ike wụ na ndị igbo ụfọdụ ndị igbo aghọtakwu ihe dị n'akwụkwọ a na ihe a wụ ndụmọdụ mmadụ nyere ibe ha ndụmọdụ e nyere obodo na ihe na-eme n'obodo mgbe aha

nwaanyị ka ji atụ achị ndị ndị ndị Igbo na-ere ahịa na-eme business every religion book is, at, is talking about particular people akwụkwọ na akwụkwọ akwụkwọ na akwụkwọ okpukperechi nke ndị China na-ekwu maka ndị China ihe ndị China ga-eme ọ dịrị ha na mma hindus na-ekwu maka ndị india ihe ndị india ga-eme ọ dịrị ha na mma Torah na-ekwu maka ndị israel ihe ndị israel ga-eme ọ dịrị ha na mma kedu ebe ihe e kwuru maka ndị igbo ihe kwuru maka ndị Igbo ọdịnala na omenala ndị Igbo but gịnwa bụ onye Igbo pụta gị na-achọ gị na-achọ Titus Paul say in the book of Titus chapter 3 verse 2 Paul Paul na-agwazi gị ihe ị ga-eme gịnwa bụ onye Igbo o mekwa ụfọdụ ndị Igbo adịghị amazi ihe nna nne ha na nna ha na-akọ ihe ha mazi ihe Paul na Titus ihe Paul gwara Titus mee ihe Timothy ihe Paul gwara Timothy mee ihe Paul gwara Philemon mee

mọmi onye onye igbo ole o- chọọchị onye yoruba ole ka chọọchị onye igbo ole ka ndị yoruba bịara ụnụ amaha ihe a na-aghọrị ụnụ ụnụ na-aga ụka gaa n'okwu ndị igbo ihe ọ- nsogbu ọbụla ị nọ n'ụwa gaa n'okwu ndị igbo ị ga-ahụ otu mkpa ahụ ị ga-ahụ ihe nka ị ga-ahụ ebe ọ kọrọ maka mkpa ahụ mụ na-agwa nke bụ eziokwu gaa n'o- gaa n'ilu ndị igbo gaa n'okwu ndị igbo nsogbu ọbụla ị ga-ahụ ya n'okwu ndị Igbo ọ wee pụta gị na gị na ị ga-ahụ oke oke kawara nka kacha ya ọ na-ebugharị akwụkwọ ọnụkwa adịla ya hmm? akwụkwọ a ka ndị China akwụkwọ a ka ndị China gụrụ wee na-arụ ụlọ na-arụ aeroplane na ihe ha ihe niile na-aga ebe a ga-azụ ndị Japan ndị Korea ndị ndị ndị ndị Japan na ndị Korea wa akwụkwọ a ka ha na-agụ wee na-adịrị ha na mma ha na-eme nke chi ha ziri ha mee ihe ha na-eme ọdịnala na omenala ha so ihe chi ihe i kwesịrị ime dịka onye igbo bụ dobe ọdịnala na omenala ndị igbo ọ gwụna akwụkwọ na m chọọ ịgụ akwụkwọ na m na-agụ ya otu ọ na m otu a m si agụrụ Chike and the river macbeth animal farm Hmm? Eh, eh, eh, Chinua akwụkwọ Chinua Achebe ha na ndị otu ha Eh, eh, there wa- there was a country Eh? Chike and the river the joys of motherhood na ndị otu ya otu a otu a ka e si dee akwụkwọ a o mekwa otu ọzọ na-asị chi ego nọọ chineke gwara ndị dere ya dee otu a chineke si gwa ndị dere nke a dee ya ka chineke si gwakwa Chinua Achebe o dee nke ya otu a ka chineke si gwakwa Wole Soyinka o dee nke ya otu a ka chineke si gwakwa Buchi Emecheta o dee nke ya what is inspiration ma sị those that write this book were inspired by god

ụnụ onye kọrọ igere elu onye akọrọ gana ala ihe ihe m na-ekwu mgbe gị nwa wụ onye igbo na-eme ihe ị na-ekwesịghị ime na-eme nke onye ọzọ ọ gaghị adaba maka ihe dị na baịbụl enwe ihe ọzọ baịbụl bịa gwa gị ihe amọs mere ka ị ga mee ya baịbụl ya gwa gị ihe erọn mere ka ị ga mee ya baịbụl bịa ga gwa gị ihe ihe ihe jọn mere ka ị ga mee ya baịbụl gwa ya bịa gwa gị ihe ihe moses mere ka ị mee ya gị nwa onye igbo na-ajụkwa ka ihe gị nwa ga-eme dị ka onye igbo ka ọ dịrị gị na mma ka ị ga-eme n'ugo n'igbo ka ọ dịrị gị na mma ọ na baịbụl ka mmadụ gụtara gụtara na jizọs jizọs chụrụ chụrụ chụrụ ụmụnne na ụmụnna ya then nne nne ya nwụzie asị ya na nne ya nwụọla o kweghị abịa eli nne ya maka na nne ekwe ya so nne nne ya ekwe eso ya aga ụka ọ na-aga ọ na baịbụl ọ na baịbụl ka mmadụ gụtara na ọba ọ- ọ- ọ- onye onye aga ụka ọ chụpụ ọ- ọ sị kagbuo aha ya na ụmụnna kagbuo aha ya na ụmụ- ụmụada na o sozi na mitin ụmụnna keduzi ka obodo ga-esi dị mma ụnụ na-agụ baịbụl chọwa nke asị ndị Igbo mee laa obodo gị jụọ kedu ihe ọdịnala ka ihe omenala ndị Igbo a ga-akọwara gị ọ dị ọ dị ọ nweghị pụta gị na-eme ihe asị onye ọzọ mee ihe a na-eme bụ anyị jikwa eh, onye igbo ga-ejikwa o jikwa ka ndị chaịna ụfọdụ ndị igbo jikwa ka ndị yuropu ụfọdụ jikwa ka ndị amerịka rikwuo ma nri ha ihe ọbụla gwogwotigwo onye na-aṅara ihe ị na-enwe ka ị ga-aṅara ka nke ị nwere gị hapụ ya enwe ihe nwere enwe ihe nwere anyị na-agaghị aṅara aṅara anyị hapụ ya ịṅụrụzie nke ị na-enwe ya anyị amarazie otu a onye igbo ga-abịa mee white wedding onye igbo ga-eme white wedding mee black wedding mee nwee ego ndọtọchịchị inwekwere eme akpa ebororo culture ị na-ebororo ihe ị nwetara onye igbo ka ị ga-esi mee white bla- me- mee traditional wedding i mekwe black wedding i mee white wedding ka ọ gịnị mee black wedding black wedding ọ ya bụ traditional wedding because you're a black man ndị ọcha na onwe ha ọ na-emekwe ọ na-emekwe black wedding sokwa eme traditional wedding

eh? okay gaa ka ị ga lụọ nwaanyị na ị wụ onye Anglican gaa ka ị ga lụọ onye Katọlik na aka asị gị aga ị ga-akwụsị ịnata oriri especially ya na nna gị onye knight ma ọ na-awụ deacon na deaconess gị gaa ka ị ga lụọ onye a ga stop nna gị na nye ya oche azụ ọ bụ otu a ga-esi gaa ọ bụ otu a ndị Igbo chọwanụ ọdịnala omenala hapụnụ akwụkwọ ndị ọcha aka hapụnụ akwụkwọ ndị ọcha aka ka ọ ha ọnụ mee nke chi ziri gị mewe ọ ya ya-adị gị na mma ọnwa ịbụ gị na-eme nke asị onye ọzọ mee chọọ nke chi ziri gị mee ndị igbo nwere chi chi ndị igbo nwere ihe ọ chọrọ ka ndị igbo mee ọ ihe a wụ ọdịnala na omenala ndị igbo akwụkwọ a wụ ọdịnala ihe ihe ndị ọzọ mere na ihe asị ndị ọzọ mee ka unu buru na-eme ọ ya mere ala igbo adịbeghị mma ọ ya mere chi na-enwe the more churches more ala igbo more the more ala igbo na-emebi the more bab the more ndị igbo na-aga babi the more ụmụ nwaanyị na-aga ụka the more ụmụ anyị na-echi fada the more ụmụ anyị na-echi pastọ the more ụmụ anyị na-echi sista the more ka ala igbo na-emebi maka na ihe a na-eme wụ ihe a sị ndị mba ọzọ meme ka onye gwara na i chie fada na ị gaghị alụ nwaanyị i chie sista ị gaghị alụ nwaanyị ihe lụọ baịbụl ihe baịbụl na ụka buru bịa ebe a mmadụ nọrọzie nne gị mụrụ nna gị mụọ gị si n'ime onye ga-amụzi just like that unu na-aga ụka mee nke a si nke chi ziri unu mere ọ ya ya dị mma ịpụtakwa na akọ onye ọbụla bu akwụkwọ a gara ego onye ọbụla bu akwụkwọ a na na-etu ihe akwụkwọ a gwa ya mee na ọ ihe ọ ga-eme ọ pụtara na onye a enweghị uche ọ ihe ọ pụtara na ọ ihe a wụzi uche gị ị nweghị uche ya na chukwu oke anyị na-achọ ka m na-eme ihe dị n'akwụkwọ a na ọ ga-enye m uche na ọ m chọ iri nri m ga na akwụkwọ a mara ma m meri mara ihe m ga-eri mara obodo m ga-eri nri m chọ ịlụ nwaanyị ga na akwụkwọ a mara ma otu unu gụtakwa na akwụkwọ a na a sị unu lụọ ofu nwaanyị unu ụmụ nwoke lụchazie ofu nwaanyị kamgbe azụ ị gakwa n'ụlọ chọọchị ị hụ nwoke ị ga ebe ọbụla ị gara nwoke ji bịa ya na-achọgharịchi nwoke nọ na nwoke lụrụ nwaanyị apụta ya na-achọgharịchi ụmụ nwaanyị maka na ofu nwoke a na-ezuru nwaanyị ọ ya ihe ndị a wụcha ihe a gụta na baịbụl maka ị na-eme ihe a sịrị onye ọzọ meme gị nwa bụ onye igbo nke gị ala anyị wee mepụrụ nke- mepụrụ onye ọzọ ma nke anyị dere ka a chọrọ dere na omenala ndị igbo ọ ya ihe ka dịrị gị na mma ịka burukwa akwụkwọ a na-aka inye n'ọnụ ngwa ka ọ dịchiri ịka burukwa akwụkwọ a na-agwa onye igbo buru akwụkwọ a na-aka inye n'ọnụ ka na-akọgheri a pụta na-ajụ ihe mmadụ na-agwa gị ihe ị ga-eme ka ọ dịrị gị na mma gị na-asị ya Titus chapter 3 verse 6 ị maghị ihe mmadụ na- a na-agwa usoro lekwa ihe a ga-eme ka ọ dị mma gị sị Filimon chapter 3 verse 8 say you are a- you are a madman ị maghị ihe ị maghị ihe ka m na-agwa gị ị chọọ ịma ihe chọọ omenala ọdịnala ndị Igbo ọ gwụla